Moni ndine Jack nde tabweranso ndi nkhani ya Michael Jackson chichewa version eti panali pena pake pamene sindinanene nde ndofuna ndinenepo koma ndikamba mchichewa awawa anali anjiba anali katswiri anali katakwe onena kuti pa dziko lonse lapansi palibe amene anaitha kumbali ya music performance and dance ngati mmene anathera Michael Jackson. Koma ngakhale anali otchuka kwambiri ndi olemera kwambiri mmene analili, anali ndi mavuto ambiri ndi moyo wowawa kwambiri mu background. Ndiye inu tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. Michael Joseph Jackson anabadwa pa 29 August 1958. Ankachoka ku banja lovutika lonena kuti iye anali mwana wa namba 8 out of ana 10. Abambo ake anali olimbikira zoyimbazi chotani koyamba asanakhale ndi ana anali mu bandi nawonso paokha eti a Joseph Jackson anali otchuka kuvuta kwambiri ati amavuta amakwapula kwambiri chani chinthu chonena kuti Michael Jackson ankadandaula kwambiri olo akukula. Jackie, Tito, Jermaine ndi Marlon pamodzi ndi Michael Jackson anapanga gulu loyimba lotchedwa Jackson 5 anawapangira ndi abambo awo manager anali bambo awo nde anayamba kumayimba kenako anayamba kutchuka kwambiri amene anali lead singer mu group mo anali Michael Jackson and mosakhalitsa anatchuka kwambiri ndi ma hits ngati achina I want you back ABC Mawu ake anasangalatsa anthu koopsa ndipo anatchuka kwambiri. Onena kuti anthu ambiri akatchuka ali aang'ono choncho, ena amapezeka kuti mawu awo asintha, achani, kapena zimavuta kuchita maintain fame imeneyoyo olo mawu oyimba bwino kwambiri. Mosakhalitsa atakula pang'ono, Michael Jackson anayamba kuona kuti afuna ayambe kupanga zake. samakonda kukhala under shadow ya bambo ake kumamuuza zochita chani chani nde anapeza kuti anakumana ndi Quincy Jones. Quincy Jones ndi legend onena kuti ma- nyimbo zambiri zinthu zambiri maprogramu ambiri even achina fresh prince of bel air aja anapanga ndi ndani ndi Quincy Jones nde atakumana ndi Michael Jackson Inali combination ya mphamvu kwambiri ndi pamene anatani anataya abale ake aja ndi kuyamba kuyendera yake under chitsogozo cha Quincy Jones komanso amathano kuika ma ideas ake pa zinthu malo moti adzipanga zija zoti iyayi muzipangira limodzi ndi abale akowa iyayi komano izi zino anakhalano onena kuti anali able to shine on his own Mu 1979, Michael Jackson anatulutsa solo album yake yoyamba, Don't Stop 'til You Get Enough. Koma kuboleza kwake kwenikweni kunafika 1982 atatulutsa Thriller. Kufikira lero, Thriller ndi best-selling album padziko lonse. Anagulitsa ma copies oposa 66 million worldwide. Nde muli nyimbo zotchuka achina Billie Jean, Thriller yo, achina beat it nde thriller inasintha game inasintha dance inasintha majambulidwe a video china chilichonse mene ilili video ija and being video ya 1982 inali yonena kuti inagwedeza koopsa anasinthiratu standard ya ma music video mayimbidwe stage performance Mu showmanship yake, anapezeka kuti anachita introduce mavinidwe achilendo. Anabwera ndi moonwalk. Aliyense ankafuna kudziwa kuti akuvina bwanji. Pamene mu Smooth Criminal ndi muja ankakhala ngati akugwa koma akukhalabe straight. Anali ndi ma move ena ake onena kuti anthu anali asanawaone ndipo amadziwa kuchita entertain. Presence yake ya pa stage inali yamphamvu kwambiri and anthu amamukonda worldwide. Kenako Michael anapatsidwa title yoti anali King of Pop Music. Koma tsopano kuseli kwa kutchuka konseku, chuma chonsechi, Michael moyo wake unali mu ululu. Mu 1984 anapita kuti amakajambula advert ya Pepsi. Nde ali kumeneko akujambula advert ija amayenera kupanga ma fireworks chani zomwe amapanga pa stage paja koma anapeza kuti tsitsi lake linagwirira moto anapsa kwambiri eti pali video ndithu akupsa akudumpha akuzungulira zonena kuti sitingathe kuchita share anapeza kuti anapsa kwambiri pamutupa pa scalp pakepa anampanga opareti akuti tsitsi linaonongekeratu mpakana anamuchotsa tsitsili after pamenepopo amavala mawigi chifukwa chonena kuti anavulala m'mutumu and after pamenepopo amachita depend on mankhwala amamwa kwambiri mankhwala kuti athetse ululu and chifukwa kuti amamwa kwambiri mankhwala aja amafunika mankhwala amphamvu kwambiri anapezeka kuti anayamba kukhalano dependent kapena almost addicted to mankhwala amene amamwa aja Tsono part imene sindinanene mu vidiyo ya chizungu ija inali ya kusintha kwa khungu lake. Anthu ambiri amadabwa kuti chifukwa chani Michael Jackson anasintha, zinachitika ndi chani. Mwini wakeyo anafunsidwa kwambiri nde yankho lake mwini wakeyo amanena kuti anali ndi skin condition yotchedwa vitiligo. Eti anthu akudafe tili ndi pigmentation ya chikuda ya melanin imatipangisa kuti tikhale okuda imatiteteza kudzuwa eti pigmentation imeneyo ikapezeka kuti ikuchoka chifukwa cha condition imene ya vitiligo malo amene yachokayo apezeka kuti ayamba kutani ayamba kusintha akuyera panopo chimodzimodzi mene anapangira actress wa sarafina leleti khumalo anayinso ali ndi condition yomweyo anasinthiratu eti nde iye amanena kuti amadwala zimenezo zoti anali ndi vitiligo chilungamo chenicheni amadziwa ndi eni akewo ena nde amachita question kuti ah, nanga kusintha ndi mphuno yomwe kuti mphuno yake ali mwana inali yayikulu ngati ya munthu wokuda pamene atakula anayisinthiratu kuti nkhope imachita kuoneka ma surgery eti nde anali mafunso onena kuti amampangisa kuti azikhala uncomfortable I think nthawi imeneyoyo anthu sankachita kupanga surgery kwambiri ngati mmene zilili panopa. Koma za mphuno yake ankadandaula kwambiri kuti ali mwana abambo ake ankakonda kumunena kuti chimphuno. Anthu ndi osiyana ma sensitivities. Chomwecho umunena wina angoti ah rubbish pamene wina amatha kuchitengera nkumasowa nacho mtendere nde magulu ake anali a Michael Jackson kuti zinkamusowesa mtendere kuti kufika pokula amakhalira kukambabe kuti abambo anga ankangondinena ine mphuno yanga. Eti Nde akuti anali ndi condition kwinako akudziwa eni akewo. Michael Jackson anayamba kumakhala ndi milandu ndi makampani ena okhudzana za nyimbozi, amalimbirana ma rights, amalimbirana you know, zinthu zosiyanasiyana zokhudza music kunena kuti mwini ndani. Nde zimenezo zili mkati ma 1990s kuyambira 1993 mpamene mbiri yake inadzangoyamba kutani kuyipa. 1993 Michael Jackson anazengedwa mulandu, anachitidwa accuse kunena kuti anampanga mwana chipongwe. Amakonda kukhala around ana, nkona amaimba nyimbo zake achina Heal the World aja. Amakonda innocence ya ana, amakonda kukhala around ana, nde zinapezeka kuti anangomutembenukira mosadziwika bwino, nde ena anampanga advise kuti ingowapatsani ndalama nkhani zithe. Koma atapanga zimenezo, koma atapanga zimenezo zinaonongeratu reputation yake, basi anthu nkuyamba kumtchula mayina, kumunena paliponse amakhala kumangomunyoza Wacko Jacko zosakhala bwino eti anazengedwanso mulandu wina mu 2005 nde anaona kuti makolo amachita kuwatumiza dala ku Neverland iyi basi pitani muzikacheza kumeneko kuli Michael Jackson kenako akupezeka kuti makolo aja akuzatembenuka nkumatani nkumakasuma kuti anampanga mwana chipongwe eti nde wo unapita ku court mlandu wa tunthu mlandu waukulu koma Michael Jackson anawina court linapeza kuti zonse zinali zabodza ena amakhulupirira kuti anthu amamuyipisira dala mbiri cholinga chonena kuti amsokoneze milandu ija kuti mwina basi kulimbirana ma ownership komwe kuchaita koma chenicheni amadziwa ndi eni ake Estate ya Michael Jackson kufikira lero ndi ya ndrama koopsa nde anthu ambiri amafunapo dipo. Mu 1994 Michael Jackson anapanga ukwati, anakwatira mwana wa Elvis Presley, Lisa Marie Presley. Anakhala pa banja zaka ziwiri kenako anakwatira Debbie Rowe, mayi wina amene anali nesi, anaberekerana naye ana, Prince Michael, Paris ndi Prince Michael the second amenenso dzina lake lina ndi Blanket. Ngakhale zinthu zambirimbiri zimachitika zosadziwika bwino, anthu kumunena, kumunyoza chani, amakonda ana ake. Chifukwa amapanga ndalama kwambiri, amakondanso zinthu zodula kwambiri, moti amapanga spend kwambiri, amangolowa mu shop muja amangoloza that that that that, amatha kugula half shop yonse eti. Anali ndi magalimoto apamwamba kwambiri, zodula, zina zonena kuti zopangidwa especially for him. Neverland Ranch yakeyo, zinthu zapamwamba kwambiri, anali ndi zinyama zambirimbiri zochita kukhala ngati kuti ndi ku zoo. Nde chifukwa cha zinthu zonse anali nazozo, anapezeka kuti chifukwa cha zinthu zomwe amagula, mmene amapangira spend, akuti mma 2000s anakhala ngati kuti ali in debt, ali ndi ngongole, nde anayamba kugulitsa zinthu zina. Nde pambali ponena kuti anali odziwa kuyimba komanso kuvina, Michael Jackson anali businessman. munthu woidziwa business ndipo wanzeru kwambiri, anapezeka kuti anagula ma rights a Beatles music. Nyimbo zonse za ma Beatles zimene anatchukira ma Beatles muja, ma royalties ena aliwonse a ma Beatles amapita ku estate ya Michael Jackson mpaka pano. Anali ndi ownership yamphamvu kwambiri mu Sony Publishing Music yonena kuti ndi yaikulu kwambiri mpaka pano distributor wamphamvu kwambiri wa nyimbo pa dziko lapansi mpaka panopo amapanga control ma music rights a anthu oyimba ambiri pa dziko lapansi michael jackson anali the most powerful man in music industry nde after kukhala in isolation kwa nthawi yayitali chifukwa cha zimilandu zosadziwika bwinozo zichani kuti basi anakhala ngati kuti wakhumudwa kwa nthawi yayitali anakhala ngati wazisiya mu 2009 anabwera ndi comeback ananena kuti afuna apange mashow 50 onena kuti this is it anayitchula kuti this is it kunena kuti basi komaliza kupanga concert nde anapanga zonena kuti akaimba ku uk anali ndi mashow 50 mashow onse anachita sell out within hours ndi chifukwa choti amafunitsitsa kunena kuti zikhale mmene zinalili kale lija ma 90s ali pachimake penipeni mene amavinira mene amatani amalimbikira kwambiri amavina amatani amapanga ma rehearsals amafuna kunena kuti zikhale zapamwamba anampanga record akuyankhula akunena kuti ndikufuna kuti show iyi ikhale yonena kuti aliyense azikumbukira kuti koma show imene ijayi it was the greatest poyamba paja tinati michael jackson anayamba kudalira kumwa mankhwala ma prescription drugs after kupsa mutu muja chinasanduka chikhalidwe mpakana anayamba basi akafuna kugona amamwa mankhwala amamwa mankhwala kenako thupi lake linazolowera samathanso kugona payekha komanso akuti amaganiza kwambiri brain yake imaganiza mothamanga kwambiri komanso anxiety depression mastresi kufunitsitsa kunena kuti achite perform bwino kumva zonse zikuchitika ndi anayamba kukanikiratu kugona pa yekha chifukwa cha chimenecho anayamba chizolowezi china anali ndi anthu amene amamupatsa mankhwala osiyanasiyana amphamvu kwambiri kunena kuti azitha kugona ndi akuti amakanikiratu kugona akapanda kumwa mankhwala amatha kukhala masiku osamagona anayambano kumatani kumapeza mankhwalawo kumalipira anthu osiyanasiyana kuti azimpasa mankhwala onena kuti ndi osaloledwa kutuluka kunja kwa chipatala nde anapeza kuti anapeza dr uyuyu conrad murray conrad murray amamulipira ndalama zambiri ndipo anagwirizana naye kuti azimpasa mankhwala otchedwa propofol propofol ndi anesthetic mankhwala okomolera munthu mchipatala nthawi ya operation ija eti nde amapanga zonena kuti azikhala ngati wakomoka eti Clinic- imakhala ngati clinically induced coma akhala ngati ali mu coma Amu- amamuyika iv line eti ngati drip ija ndikuthiramo mankhwala aja basi azilowa mthupi mwakemo iye akhala ngati kuti wakomoka amamuvekaveka zinthu zosiyanasiyana kuti aya asakodzedwe asatani koma zonsezo amafuna kuti agone ndi anapezeka kuti amapanga zimenezozo nthawi zonse kaya apanga zinthu atani kenako abwerera kuti ayi ndipatseni chani propofol akatero amuyika drip ija chanchani tsono lamulo la chipatala maiko ena amati first do no harm kwa madoctors kunena kuti kulumbira first do no harm whatever you do kwa patient chidzikhala chonena kuti chimuthandiza osati chimuvulaza nde zomwe conrad murray ndi michael jackson amapanga zinali dangerous propofol amagwiritsidwa ntchito mchipatala mokha osati outside chipatala ndi mankhwala oopsa amphamvu kwambiri nde chifukwa choti chinali chizolowezi nthawi yomwe amapanga ma rehearsals a this is it concert anapezeka kuti amatopa kwambiri chifukwa choti amapanga overwork nde pa 24 june 2009 anapanganso ma rehearsals ndi anthu ake chani anabwerera ku nyumba usiku pakati pa usiku ananena kuti watani watopa kwambiri afuna atagona anamuuza conrad murray uja kuti amupatsenso propofol uja anapita kuchipinda anapanga ma procedures awo mmene amapangira anamubayira chani propofol uja koma ati kukhala ngati anamwanso mankhwala ena ndi inakhala ngati overdose eti ndi anapezeka kuti amu- apanga zonse zija wakomoka koma conrad murray anadzasunthapo mmene amadzabwerera anapeza kuti michael jackson sakupuma ndi amachita mantha anayimba foni 911 polisi ambulansi koma anathawako conrad yomene apolisi amabwera ambulansi iye anali atachokako anayamba kumusakasaka kuti wapita kuti nangasa amachita mantha amadziwa kuti nkhani iyi siitha bwino koma mapeto ake imeneyo inali imfa ya michael jackson zinali zoopsa zinalengezedwa pena paliponse m'ma news kuti atamutenga pa stretcher atamulowesa mu chiambulansi ulendo naye zosakhala bwino zina zake koma akuchipatala anampanga pronounce kunena kuti wamwalira conrad murray anazengedwa mlandu wa medical manslaughter ndipo anapezeka olakwa anakhala mu ndende zaka ziwiri anatuluka panopo anali maliro oopsa omvetsa chisoni ochititsa mantha mwaziziwa kuti anali icon anthu amamukonda ngakhale ena amamunyazitsa anthu amamkondabe for anthu amadziwa ntchito zake nde michael jackson atamwalira maliro ake analomvetsa chisoni ana ake makolo ake azichimwene ndi azichemwali ake you know, anali maliro onena kuti memorial service yake inaoneredwa ndi anthu 2.5 billion pa dziko lonse pa tv ena anapita konko eti chipembedzo chake chinali jehovah's witness zikomo kwambiri